achọrọ m ka anyị ghọta especially ụmụ nwanyị ka anyị ghọta mkpa ọ dị na anyị na-emegodo oyibo elu na-eme oyibo anị anyị jụta ebe anyị si ka anyị bido nye aka dozie obodo anyị ife niile na-eme na South East kịta ọgba akwa aka ọgba akwa aka na anyị nwere ike chee na ọ political but ebe m si afụ ife ama m na ọ dị more than political ọ dị spiritual ọ dị gịnị spiritual ndị na-eme n'ala Igbo and ndị ga-edozi ya bụ ụmụ nwanyị ọ unuwa ka ọ dịrị idozikwa ala Igbo ADF na-ebe akụ ruo ụlọ ị ma na ị bụ professor ị na-elekchọ ị ga na-elekchọ mana fa agaghị anụ akụ agaghị elu ụlọ akụ ama elu ụlọ unless ma ala Igbo adị mma and ala Igbo ama adị mma unless ma ụmụ nwaanyị aghọta their spiritual function bịa dozie gọzie oche ala Igbo i wee fụ na akụ niile a na-efefu na-eje obodo oyibo na-eje Abuja na-eje Lagos ọ bụrọ mmadụ ga-agwa ya water seeks its own level it will flow back it will flow back you need ịyọ mmadụ so na be anyị ga-adị mma ọ dị n'aka ụmụ nwanyị nwoke ụmụ nwoke na-agọvan kịta mana ejirọ ofu aka akụ aka ejirọ ofu aka akụ aka ee ị ga-eji aka naabọ ka i wee nwee ike kụọ aka Mgbe gboo, ndị ndị ndị nna anyị fa ma power ụmụ nwanyị spiritual power ụmụ nwanyị nwe fa na-eyuzie obodo wee na-aga mana kịta nụwa modern men feel that na ọ sọọsọ fanwa ga-aganwu m wee na-asị fa rethink kpọta ụmụ nwanyị ka anyị nwee that dual governance ka anyị na fa na-emekọ ife nke nwoke ga-eme ọ na-eme nke nwaanyị ga-eme ọ na-eme unu ereligetizina ụmụ nwanyị unu awachago ọjị ebe then onye ra ka m unu si na unu ara enye m ọjị na unu ara egosi m ọjị a na-akwa emie maka iluo na nri eze nri na-egosi m ọjị ana m ewe ọjị ana m ewe ọjị na ọkwa ọjị mana unu aghọtara a? unu na-enye nne nsọpụrụ ebe na- na- na- ebe niile a na-agagharị azụ na azụ mgbe mbụ in my position even today eze nri na-agụ obi nwere ka nje mọnadara mezi ọ na-aga ọnọlụ nnọlụ akụba that egwu sọsọ ndị ọzọ na-agba you will notice go and look at the record ị ga-afụ m eso m agba ya ọ bụrụ m iyom a na-akụkwado aka ebe a ọ bụrọ m mere onwe m ọ position traditional position ndị be anyị we must return to our traditions mee ife ọfụma so anyị ndị ụmụ nwanyị iwa our function as ụmụ nwanyị abụrọ sọsọ ịmụ nwa sie nri we we have to do more than that anyị ga-abụ advisers to ụmụ nwoke anyị ga-abụ advisers to ụmụ nwoke ọbịa ọtago ya ama rapụ fa fa melu gaba we must advise them we must help them we must assist them ka fa wee nwee ike deliver good governance

unu sị fa melu gaba e, e, ebu ụzọ ada anyị nwa niile ga-asọ anyị nwa niile ga-ata afụfụ ya ụmụ anyị ga-ata afụfụ ya inweta nwoke ọbụla dị successful ma ọ na business ma ọ anywhere ọ bụ na ifele ga-ekwe ya ọ ga-agwa gị ọkwa nwunye m ọ ga-agwa gị ọ ga-confess ọkwa nwunye chukwu gọzie nwunye nwa chukwu gọziri m with this woman mana fa baa na ilo fa na-eme ka ongosa eh? so it's okay fa mee ka ongosa but biko nu nyelu fa aka ka fa wee chọta ụzọ ka fa wee nwee ike dozie obodo anyị ama rapụ idozi obodo anyị igbo to the men alone anyị ga-esolu fa dozie obodo anyị so once again unu wepụta onwe unu ekele m unu ee eh, iwa kọọ ife unu chebe eh, eh, chineke ga-enye aka unu ga-enye ya adf otego ịtabakwa na akwụkwọ ndị Igbo otego ị preachibe ọ na-aga okwugide kwugide odebe edebe iweta akwụkwọ odego ole ka i- onye si n'elu daa ọ gbaji ọkpa ọ na-ede na-ede na-ede history will remember you Amen.
yes ụmụazị na-agụkwa ife a it will touch them and the ife ibu n'obi will come to pass n'iru anya go in Jesus name amen